igbo mma mmanụ igbo kenenụ igbo rienụ igbo kpatazuenụ obi eziokwu obi eziokwu eziokwu bụ ndụ eze ọhazurume eze na-achịkọta igbo niile papa ndị igbo oke osisi na-enye ndụ ovu onye na-aga ọbata ụlọ adị mma aka ji ọfọ ndị igbo niile na ghana arọ nke a magbuo onwe ya anyị asị gị nnọọ anyị asị gị nnọọ anyị asị gị nnọọ ee ndị ichie mma mmanụ papa anyị abatago ọ papa na-ata oyoyo anyị wee na-asị na anyị bu ọkwa nzu n'aka na obi igbo na-ebunyega nnukwu nna anyị eze igbo niile na o jesịgo bata ka ọ gụọ anyị ndụ anyị niile bụ ndị Igbo niile nọ na Ghana ka eze Igbo gụọ anyị ndụ arụ ịdị mma na ife akụ akụ ife enwe enwe ngozi nke 2026 o jesịgo na mountain buru ya nata ka o releasiela anyị ya taa igbo kara aka igbo kasị igbo
chukwu ebube onye obi ebere onye ọma ụlọ onye dị na mgbasi ike n'udo na ịhụnanya onye ime eluigwe anyị kelele gị chi ebube chukwu okike abịa onye ndụ nọ n'aka onye ike nọ n'aka anyị kelele otu i si wee duo anyị n'afọ 2025 duru anyị n'udo duru anyị n'obi ọma duru anyị n'obi ọma duru anyị n'ahụ mgbasi ike ịgwa ya ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị n'afọ gara aga i wepụla anyị ndị ọjọọ wetara anyị ndị ọma ndị ajọ mmụọ niile kpara ike ọjọọ ka ha kpagide anyị i wepụrụ ha ndị a chere na na ha mebiele ihe gịwa chineke hiwere obi igbo hiwere na ghana gị so ha ọwa ashị na kima adị mebe mebe ha ma obi igbo adị m ọpọpụla kima adị mebe mebe ha ma anyị kwụsị ike kima adị mebe mebe mee obodo ahụ anyị n'anya ụwa ahụ anyị n'anya chineke otu anyị sikwa mee afọ gara ihe ọma anyị na-asị nara ekele enweghị ha elu zuru n'afọ gara aga maka ahụ gbasiri anyị ike ụmụ anyị dị ndụ nwunye anyị dị ndụ anyị ndị ụmụ anyị dị ndụ ụmụaka anyị dịkwa ndụ chineke onye ime eluigwe asị gị nara ekele n'aha Jizọs chukwu anyị batakwara afọ ọhụrụ hmm. ihe afọ 2026 mụrụ ụmụnne m ndị hụrụ m n'anya ndị m hụkwa n'anya ihe ahụ ụmụnne m na eji m egwu egwu igbo ejikwara m egwu egwu ọ wụ mmadụ niile ga-ekwe ihe a na-eme ụfọdụ ga-ekwe ụfọdụ aga ekwe chukwu asị m ma ndị kwere ekwe ma ndị na-ekweghị ekwe ya dịrị na anyị mma n'aha Jizọs chukwu okike afọ abatara n'ime afọ 2026 anyị na-ayọ ogologo ndụ ise anyị na-ayọ ahụ mgbasi ike ise anyị na-ayọ ịgwọ ọrịa ise anyị na-ayọ ọmụmụ nwoke ise anyị na-ayọ ọmụmụ nwaanyị ise anyị na-ayọ ụgbọala dị iche iche ise anyị ga-azụkwa ụgbọelu ise anyị ga-azụ ụgbọ mmiri ise anyị ga-azụ ụlọ ise chukwu biko anyị sị ebe ọbụla akụnụba nọ anyị ga-ahụ ya ya nọ n'elu ya daa anyị tụtụrụ ya ya nọkwa n'ala epu ma anyị ghọrọ ya ya nọkwa na mmiri ese maka ihe na-eri ọba chukwu biko anyị etofeela ịyọ nri anyị tofeele asị nwoke enweghị ihe o nwere ụlọ ụmụazị ga-eri chukwu biko asị m n'afọ nke a bụ afọ 26 ị ga-agọzi anyị niile nnukwu akụ na ụba ise ise ise akụ na-eshi ushi ise akụ ọ ga-akpacha asị ma ọ gwọọla ọgwụ ego yes anyị gwọrọ ọgwụ ego n'ime jizọs anyị gwọrọ n'aka chukwu okike abịama chukwu onye ime eluigwe m na-asịzi shi ugbu a 2026 jenụwarị ruo end of this year anyị ga-eme eku

chukwu enyekwala anyị akụ ga-agba anyị ahụ ọkụ egbara ego ga-akpọga anyị isi n'ime ọhịa ego ọ bụla ga-ebutere anyị ọnwụ ike enyekwala anyị ọnwụ ike bụrụ oke anyị ga-ekete anyị kete ogologo ndụ ahụ gbasi ike kete ịhụnanya chukwu okike abịama nna anyị sị papa hmm. ala anyị dị na ha bụ ndị obodo ga-ahụ anyị n'anya

enwe onye anyị gburu onye ọbụla nke anyị na-agụnye agụ nke onye ime eluigwe anyị rụzi ayọ sị biko were udo were ịhụnanya were ihe akụ akụ were ihe enwe enwe were ụmụ nwoke were ụmụ nwaanyị were ịdị n'otu gọzie igbo gọzie naijiria gọzie ghana otu a ka ọ ga-adị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ ọ ga-abụ aka ji ọfọ ndị Igbo niile na Ghana ịgọkọ ya ele ọ ọnụ eze bụ ọnụ Chukwu n'ebe ndị mmadụ nọ n'ebe ndị Igbo nọ anyị na-ebu ihe ọjị hmm? ka a tụrụ nzu ka a waa ọjị a gọọ ọjị
Oh, chineke onye ime eluigwe n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ ise chukwu okike ọ gị duru m si ụgbọelu m si ụgbọelu si vileji gbapụta si akwa erute ala Ghana ụgbọelu a gaa n'udo gaa n'obi ọma ọba ọ daghị ada n'eluigwe ọ wụ naanị ma ndị ije niile chukwu asị gị nara ekele n'aha jizọs meelu ọmụ my great protocol team ha agbasie ha ike ụmụnne m niile mụ nwunye m na ụmụ m amakwa m na nwunye na ụmụ nọrọkwa mma chineke idukwara eri mba isi ala igbo bata n'udo ha niile nga ha metara ma ndị ga-arị ụgbọelu duru ha bata n'udo ma ụmụnne m ndị ka emeretara ma ndị ikwu na ibe anyị chineke ihe a wụ ọjị igbo sị onye wetara ọjị wetara ndụ mmadụ agwa nwa chineke n'aka mm. ewetara m ndụ nye ụmụnne m niile ma chukwu gịnwa nwe ndụ m na-asị biko papa nke ime eluigwe were ndụ wee chọọ anyị mma n'afọ anyị bagara anyị agaghị ahụ ọnwụ anyị agaghị ahụ nrịanrịa anyị agaghị ahụ ihe isi ike anyị agaghị ahụ na asị na nwoke enweghị ihe ọ ga-eri n'ụlọ ya anyị agaghị awụkwa ndị debtors onye ọbụla n'ime anyị ji ụgwọ ga-akwụsị ụgwọ niile o ji n'aha Jizọs. Chukwu okike m na-asị nga anyị kọrọ ji agaghị agba ofe afọ nke a anyị bara n'ime ga-akachacha mma ise ya dị karịa afọ mbụ n'aha Jizọs onye ọbụla ji ụgwọ akwụọ ụgwọ o ji otu a ka ọ dị chukwu anyị ga-awụ ndị na-enye enye otu a mana anyị nakwa anyị ga-anata otu a anyị na-ana n'ure ọwụ na ihe siri ike chukwu biko m na-asị ndị igbo bi na ghana chukwu gọzie anyị ise gọzie naijiria ise gọzie ala ghana ise gọzie ndị agbata obi anyị ise chineke n'afọ gara aga anyị lọtara na jenụwarị bịa nga a gọọ ọfọ ihe ọma na-emere anyị otu a ka ọ dị I'm a testimony. ana m agọkwa ọfọ a n'afọ a otu a sị ihe ọma niile ahụ n'afọ gara aga nke afọ ga-awụ times millions ise n'aha Jizọs ise ise ise a ga na-akwakwu n'ụlọ ọhụrụ dị iche iche hmm. na-arụ na-ere na-akwakwu na-azụ ihe niile na-azụ azụ ụmụ anyị na-agụ anyị ebiri n'obi ọma ikwu na ibe ebiri n'obi ọma akpata akụ nyete ndị ọzọ ndị ọzọ nyetekwa anyị aka ka anyị na-akpa aga efufu n'okporo ọ ga-aba ibe buru n'aha Jizọs Chukwu m na-asị

anyị nwa mmadụ agbaghara ha ma ndị mmụọ nwere aka ekwere imejọ ha a na-ekwe ahapụ otu ahụ mmadụ ga-ahapụ ndị mmadụ ahapụ otu ahụ ka ọ dị ndị na-emejọ anyị ala chụwa ha otu a elu chụwa ha otu a ihe ọjọọ zuo ha otu a ihe ha jiri ga eme anyị chukwu sọ ga eme anyị ọ hapụ ọ ga-emere n'arụ a anyị niile otu a afọ a ga-awụ ihe ọma nye anyị niile. ka anyị na-ata na ọjị a

gwọọ anyị nrịanrịa ise nye anyị ahụ mgbasi ike afọ nke a anyị bara n'ime 2026 ga-ama mma karịa 2025 n'aha Jizọs chineke ụfọdụ n'ime anyị

ya wụrụ ọmụmụ na-agụ anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị a ga-ahụ ha n'aha Jizọs. ise ka ọ dị ndị na-achọkwara nwaanyị na-achọ di ha ga-enweta n'aha Jizọs. ise chineke biko anyị sị ebe ọbụla ego nọ ya nọ n'elu ya ka anyị tụtara ya otu a ka ọ dị ya nọkwa n'ala epu ome anyị aghọrọ ise otu a ka ọ dị ya nọ na mmiri ya esi ihe a na-eri ọba otu a ka ọ dị anyị na-akpọ na-akpọ businesses connections Yes. divine arrangement, divine connection, divine contact. Si n'aka nri si n'aka ịkpa si n'ihu si n'azụ bịakwute anyị n'aha Jizọs. Chukwu biko ọ nwoke ọ nwaanyị na-eche anyị echiche ọjọọ echọrọ ya ga-aga n'ihu anyị na-atụgharị echiche ọjọọ ka ọ bịakwute ya n'aha Jizọs. Onye chere anyị ọnwụ ọnwụ ga-abịa ma onye a na ọnwụ zuo. Onye chekwara ihe isi ike, anyị agaghị ahụzi onye ga-ahụ isi ike. chineke biko anyị sị enweghị onye anyị megidere aka anyị dị ọcha ọ bịa egbu anyị egbuo onwe ya awụghị ajọ ọgwụ ndị igbo sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela nku kwakwaa ya ụfọdụ asị ha zi nga a ga-ebe onye zi nga m ga-ebe oge agaghị m ochi kpere akpọbitụ mmadụ anya n'ike masị

anyị sị ala anyị bi n'ime ya wụ ala a ga na-agọzi anyị mgbe niile ma nwoke ma nwaanyị bi n'ala ga na-agọzi anyị ha ga-ahụ anyị n'anya ha ga-akpọ anyị ashị anyị ahụkwa na ha n'anya n'aha Jizọs Ka nke a na-eme azụ ka ogologo ndụ agbachikọtara n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ Eze hazuru mee